ifo chakpii wọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa o nwere otu mgbe n'otu obodo a na-akpọ mgboro e nwere otu nwoke aha ya bụ okoro otu ụbọchị ahịa eke ka okoro kpọrọ nwa ya nwoke aha ya bụ okonta ha wee bilie ịga ahịa ka ha na-aga okoro sekpụ ịnyịnya ibu ya ebe nwa ya nwoke okonta na-eso ha n'azụ ka ha na-aga n'ụzọ ha zuru ụfọdụ ndị obodo ha ndị na-aga ahịa ha kelere ha ma n'oge ha gafechaa ndị a okoro na nwa ya zuru n'ụzọ kwụsịrị wee bido wee kọba wee gbapụba aka wee na-asị kedu ụdị mmadụ maazị okoro bụ ị fụkwa ka o si buru ịnyịnya na-enwere ihe dị na ya wee rapụ ntọntọ nwa ya nwoke ka o were ụkwụ na-aga maazị okoro abụọkwa ezigbo mmadụ ka ha kwuchara nke a maazị okoro nụrụ ihe ndị a kwuru unu ma ihe o mee maazị okoro kuru nwa ya okonta wee dọkwasị ya n'elu ịnyịnya ibu ya ha wee na-aga ha gakatakwara n'ụzọ wee zuo ụmụ agbọghọ obodo ha ndị na-aga mmiri oge ụmụ agbọghọ kenechara maazị okoro ha kwụsịrị wee gbapụkwa aka unu makwa na nwa maazị okoro enweghị nsọpụrụ kee nnọọ ka o si wee nọrọ n'enu ịnyịnya ibu wee rapụ nna ya kagolu nka megolu okenye ka o sekpụrụ ya na ịnyịnya wee na-aga nwa a bụkwa ajọ nwa nke a ka ụmụ agbọghọbịa kọchara maazị okoro nụkwara ihe ha kwuru o wee kutuo nwa ya n'elu ịnyịnya ibu nyanwa na onwe ya wee nọkwasị nwa ya nwoke wee selu nna ya na ịnyịnya ibu wee na-aga oge ha pụtalụ n'ụzọ kwa ha zulu ụmụ nwanyị ndị na-aga ọrụ ugbo oge ụmụ nwanyị a nekatara ihe nwa okoro na ịnyịnya ibu na-eme ha wee gbapụ aka kedu ụdị nna maazị okoro bụ kee nnọọ ka o si wee nọkwasị n'elu ịnyịnya ibu wee rapụ nwa obele nwa ya nwoke ka o sekpụrụ ha a ah, maazị okoro abụọkwa ezigbo nna hmm. maazị okoro nụkwara ihe a ụmụ nwanyị ndị a na-aga ugbo mere unu mazi ihe maazị okoro mee maazị okoro kuruzie nwa ya nwoke okonta wee kukwasị ya n'elu ịnyịnya ibu ha wee na-agazi ka ha na-agakwa ha pụtara n'ụzọ wee zukwe ndị ọzọkwa na-agakwa ụmụ ahịa ha wee bido kọbakwa ọzọ hmm. nee nnọọ ka nwoke a na nwa ya si wee bulu nnọọ onwe ha wee nọkwasị n'elu ịnyịnya ibu a ha chọrọ igbu ịnyịnya a nwoke a na nwa ya abụọkwa ezigbo mmadụ kee ka ha si wee bulu onwe ha wee dọkwasị na nwa obele ịnyịnya ka ha nọgbuo ịnyịnya ka ha kwusịrị nke a wee gbapụ aka maazị okoro si n'elu ịnyịnya ibu wee rituo ma kutukwa okonta nwa ya unu mazi ihe maazị okoro mere okoro dọnịbara dọnịba wee bunite ịnyịnya a wee dọkwasị n'azụ ya ma gwa nwa ya nwoke ka o jide ịnyịnya a n'ụkwụ ka ụkwụ ịnyịnya hapụ ịkpụ n'ala nke a ka ha mere wee si otu a wee buru ịnyịnya wee gaba n'ime ahịa oge ha bata n'ọma ahịa ebe ha gafee ndị mmadụ a na-ene ha anya ma na-achị ha ọchị ebe ha gafee a gbakọọ na-ene ha ma na-achị ha ọchị ụfọdụ bidoro wee kwube na-asị anya ọ dịzịkwa maazị okoro mma kee ka o si wee bụrụzie maazị okoro na nwa ya bụzi ndị ibu ịnyịnya ịnyịnya ha kwesịrị ịnọ n'enu ya ọ bụrụzie ha nwa ga-ebu nya bụ ịnyịnya ọ dịkwa ka isi mgbaka ọ bịago maazị okoro n'ihi na agwa nke a adịghịkwa ka agwa mmadụ ga-akpa nke a ka ha kọgidere na-achị ọchị okonta wee kpọọ nna ya nna m ị na-anụkwa ihe ndị mmadụ na-ekwu ị fụkwa ka ha si achị anyị ọchị ka anyị butuonụ ịnyịnya a mana nna ya sị ya nwa m mba anyị agaghị ebutu ịnyịnya n'ihi na i butuo ịnyịnya a ndị mmadụ ga-afụkwa ihe ọzọ ha ga-ekwu maka na a dịghị emeta ụwa mma ifo chakpii wọọ